Mora daoibh ar maidin, cén chaoi a bhfuil sibh? Tosaíonn mé i gcónaí le hamhrán. Ba mhaith liom canadh daoibh. Agus seo rang Gaeilge do na hísealranganna agus an téama arís don tseachtain seo ná an Nollaig. Agus i mo lámh ar maidin tá rud fuar. Rud fuar agus bán. Cad atá i mo lámh agam? Calóga sneachta! Calóga sneachta ag titim, ag titim. ag titim, Calóga sneachta ag titim, ag titim as an spéir. Agus cad tá ar an urlár anois? Brat bog bán ar an talamh, an talamh, an talamh, Brat bog bán ar an talamh, nach deas an brat bán é. Béarfaidh mé air agus déanfaidh mé liathróid sneachta, liathróid sneachta, Bump! Agus tá sé ar fud na háite arís. Hú! Tá mo lámh fuar! Hú! Fuar! Bhain mé, bhain mé taitneamh as sin, bhí sé go maith, nach raibh? Bhí sé an-mhaith. Bhuel, fan go bhfeicfidh sibh anois, thóg mé an chruib isteach chun í a theaspáint daoibh i gceart. Now, Casfaidh mé an ceamara timpeall go bhfeiceann sibh. Now bígí ag faire amach go géar agus taispeánfaidh mé daoibh na carachtair uilig uair amháin eile. Íosa sa mhainséar, A Mháthair Muire, A Dhaidí Seosamh, Rí 1, Rí 2, Rí 3, Na Ríthe! Seo aoire, an t-aoire, is feirmeoir é agus tugann sé aire do na huain. Aoire eile ansin. Tá na hainmhithe ann. Sa chúinne tá, is sin asal, nach ea? caora bán agus laistigh ansin ina luí tá an bhó. Agus anseo chomh maith, chun na hainmhithe a choimeád teolaí, tá tuí, tuí, tuí, tuí. So tógfaidh mé gach rud amach, ní bheidh mé ach soicind amháin, agus cuirfidh mé gach rud i bhfolach daoibh agus beidh oraibh cuidiú liom an chruib a chur ar ais arís le chéile. So tá siad uilig imithe anois. Tógfaidh mé amach sin, seo agus taispeánfaidh mé. daoibh cad tá laistigh ann? Agus an ceamara ag dul timpeall arís. Oh! Féachaigí! Tá sin ar leataobh. Cá bhfuil gach rud is gach duine? Níl siad le feiceáil. Tá an stábla, seo an stábla, tá sé folamh. Bhuel, cabhraigí liom chun é a chur ar ais arís le chéile. An chéad rud atá uaim ná tuí! Cuirfidh mé tuí síos, tuí, leaba tuí ansin agus píosa ansiúd. agus beidh na hainmhithe an-sásta ag dul a luí ansin, agus rud eile faoi, beidh siad in ann an tuí a ithe má éiríonn siad ocrasach, agus éireoidh siad ocrasach mar tá cloiste agam fadó fadó i mBeithil go raibh an aimsir an-fhuar ansin. So, sin déanta agam. Now, cad eile a chuirfidh mé isteach ansin, Gee, fan go bhfeicfidh mé an tuí, an gcuirfidh mé isteach sneachta? Ó yeah, b'fhéidir sneachta don leanbh Íosa, ba mhaith leis a bheith ag spraoi leis, ní hea, tógfaidh mé amach an sneachta. Ó, is pleidhce mé, bhí mé ag pleidhcíocht arís. Tóg amach an sneachta, a mhúinteoir, cad eile atá ar iarraidh? Tá an sneachta imithe. Calóg amháin eile fágtha ansin, bhfuil sibh sásta? Calóg bheag eile ansiúd agus anois níl fágtha agus an bhfeiceann sibh an chalóg ansin sa tuí? Ó, faoi dheireadh, agus píosa eile ansin. Á, tá sé déanta agam. Cad eile atá ar iarraidh? Bhuel, ar ndóigh, an bhó. Chuir mé an bhó isteach. Bó, chuir mé an t-asal sa chúl. An t-asal, chuir mé an chaora isteach. Now fan go bhfeice mé. Ó, na ríthe! Tháinig an fear seo le bronntanas. Tá bronntanas ag an rí sin. Cá bhfuil an rí eile? Seo rí eile. Tháinig sé le bronntanas freisin. Cad iad na bronntanais a bhí acu arís? An gcuimhin libh? Gold, frankincense agus myrrh. Sea, agus tá bronntanas ag an rí sin freisin, now níl muid réidh. Tháinig ríthe agus tháinig cuairteoirí eile, tháinig aoirí! Seo aoire amháin lena uainín agus tháinig a chara Sam leis. Seo a chara Sam agus tá uan aige chomh maith. Bíonn sé níos éasca an t-uan a iompar ar do ghuaillí scaití. Ar ndóigh, an príomhcharachtar, an leanbh Íosa, sa mháinséar ina luí. Cé hé an leanbh aoibhinn sa mháinséar ina luí? Cé hé lena aice an bhean dheas, álainn bheag chaoin. 'Sé Íosa an leanbh aoibhinn sa mháinséar ina luí. Is liomsa, is leatsa, Rí na ríthe, Mac Dé. Now, cad eile atá ar iarraidh? Ná déanaigí dearmad ar dhaoine an-thábhachtach. Ná déanaigí dearmad ar Mhamaí Íosa, Muire. Cuirfidh mé Muire anseo. An bhfuil spás di? Tá spás di. Agus, ar ndóigh, cuirfidh mé Seosamh isteach ann freisin. Bhuel, go raibh míle, míle maith agaibh. Níl aon rud eile ar iarraidh? B'fhéidir réalta ag an mbarr.

Tá sé uilig déanta againn le chéile, so fágfaidh mé sin ar leathaobh ansin agus, a pháistí, taispeánfaidh mé rud eile daoibh. Now, tá buachaill agam sa bhaile agus Donncha is ainm dó. Tá sé seacht mbliana d'aois agus scríobh sé litir chuig Daidí na Nollag. aréir. Now, tá seans maith ann nach bhfuil Gaeilge ag Daidí na Nollag, agus sin an fáth gur chuir mé isteach na pictiúirí Nollag chun cabhrú le Daidí na Nollag. So, léifidh mé an litir a scríobh sé. Bhuel, tá Donncha, mo mhac, ina chónaí in Áth Cinn. Contae na Gaillimhe. Now, níl tú i do chónaí in Áth Cinn, ach tá tú i do chónaí i Contae na Gaillimhe freisin, seo an mhí,, Mí na Nollag dhá mhíle is a fiche. Agus scríobh sé, A Dhaidí na Nollag, Daidí na Nollag, hmm. Is páiste maith mé. Sin Donncha. Ithim mo ghlasraí i gcónaí. Is aoibhinn leis glasraí don dinnéar. An glasra is fearr leis ná cabáiste. Déanaim m'obair bhaile. Seo Donncha. Is maith leis a obair bhaile freisin. Agus téim a chodladh in am gach oíche. Téigh a chodladh Donncha, rith thuas staighre agus léim isteach sa leaba agus tóg Teddy leat. Ba mhaith liom bronntanas breá mór i mbliana agus an bhfeiceann sibh an pictiúr a chuir sé isteach? Nach bhfuil an bronntanas sin mór? Ach is buachaill maith é agus seans maith ann go bhfaighidh sé é. Beidh air fanacht. Beidh air fanacht ar aon nós. Is féidir leat é sin, an bronntanas a phiocadh. Is maith liom spórt so b'fhéidir go mbeidh an sliotar nó rud éigin mar sin sa bhronntanas nuair a thagann sé, nó an rud a chuireann tú ar do cheann, clogad, nó b'fhéidir camán, camán bheag b'fhéidir. Cad eile a dhéanfaidh Donncha? Bhuel, fágfaidh mé cáca Nollag. Hum, ó blasta! Agus deoch amach duit. Agus deoch amach. Donncha, níor, níor fhág tú aon rud amach, nó níor luaigh tú ar aon nós faoi Rudolph. An bhfágfaidh tú aon rud amach do Rudolph? Bhuel, fan go bhfeicimid. Ó! Ní dhearna sé dearmad de Rudolf! Cheap mé go raibh dearmad déanta aige air. Ar mhaith le Rudolf cairéad? Cairéad! Tá mé ag súil go mór leis an oíche mhór! Slán go fóill! Donncha, Now, sin an litir a scríobh sé, ní raibh sé ró-dhona, an raibh? So, an rud a chuidigh mé leis aréir ná, chuidigh mé leis é a chur sa chlúdach litreach, mar tá clúdach litreach anseo agam, agus ar an gclúdach litreach, cuireann tú ainm an dhuine agus seoladh an dhuine. So, tá an litir seo ag dul go Daidí na Nollag. An Mol Thuaidh, Sa Mhol Thuaidh, sin an áit ina bhfuil Daidí na Nollag ina chónaí. Níl sé ina chónaí i gContae na Gaillimhe, níl. Tá sé ina chónaí sa Mhol Thuaidh. Agus seo An Mol Thuaidh. Tá sneachta ann. ar na tithe, ar na crainn le feiceáil ar fud na háite agus an bhfeiceann sibh ar an talamh brat bog bán ar an talamh, an talamh, an talamh agus tá brat bog bán ar an díon freisin nó ar an teach. Brat bog bán ar an teach, an teach, an teach. Tá mé beagnach réidh, níl le déanamh anois, an stampa, Mamó, cad atá ar iarraidh? Níl stampa air agus ní thógfaidh fear an phoist mo litir muna bhfuil stampa air, so cuirfidh mé mo stampa Nollag anseo, ní chuireann tú ansin é, ní chuireann tú ansin é, ansiúd é, cuireann tú díreach thuas in airde agus ar dheis, sa chúinne ar dheis agus. Brúnn tú síos mar sin é. Cé atá ann?, Tá Muire ann, an leanbh Íosa ina baclainn aici agus, ar ndóigh, Seosamh agus bata mór aige. Tá siad sa stábla agus taobh thiar de Sheosamh tá an réalt, nach bhfuil? ag taitneamh. Sin é. Now, an bhfuil mé sásta an gcuirfidh mé seo sa Ó Bosca Litreach, An seolfaidh mé é sa bhosca litreach? Ní go fóill. Tá orm an litir a fhilleadh. So fillfidh mé é mar seo agus mar siúd. Tá sé seo réasúnta deacair. Agus cad a dhéanfaidh mé? Cuirfidh mé é ansin sa. Tá sé curtha isteach agam. Cuirfidh mé é sin sa chlúdach litreach. Tá sé curtha isteach agam anois. Tá sé ag dúnta agam. Agus seolfaidh mé é! Now. Agus tá scríofa ansin, piocfaidh fear an phoist suas é ar ball agus rachaidh sé go dtí an Mol Thuaidh do Donncha. Bhuel, go n-éirí leat, a litir, agus fágfaidh mé ansin é. Ó! An bhfeiceann sibh an crib? Tá sí ann go fóill. Nach bhfuil sí go deas. Tá scéal anseo agam díbh, a pháistí. An tseachtain seo caite, chuala sibh ceann Nollag, ach tá brón orm, ní raibh mé in ann scéal Nollag a aimsiú díbh, ceann nua ar aon nós a aimsiú díbh an tseachtain seo. So, cloisfidh tú, b'fhéidir, bhuel, seo scéal a thaitníonn go mór liom sa bhaile, faoi Dónall an Chlúimh, tá sé le fáil as Béarla chomh maith, agus léifidh mé píosa de. Tá 'fhios agam go bhfuil mé ag dul beagáinín thar fóir, so stopfaidh mé leath bealaigh ann. Now, cá dtosaíonn sé arís? Tosaíonn sé anseo. Faoi sholas na gealaí bhí ubh bheag ar dhuilleog. An bhfeiceann sibh? Ó, an ghealach agus, ó, anseo! An bhfeiceann sibh an ubh bheag ar dhuilleog? Hmm. Domhnach amháin le héirí gréine! Woo! Tá an ghrian ag teacht amach as an spéir. Pléasc! Tháinig Dónall an Chlúimh amach as an ubh agus an-ocras air. D'fhéach sé timpeall agus thosaigh sé ag cuardach bia. Bhí ocras ina bholg istigh. Ní raibh, ní raibh, bhuel, an bhfeiceann sibh an rud atá faoi, cad tá faoi arís, is dócha go bhfuil géag, an ea? Yeah, tá, tá géag an chrainn faoi. Ní bheidh sé sin go blasta. Lean sé air ag cuardach agus tháinig sé ar seo, úll! Ar an Luan bhain sé plaic as úll. Mmm! Ach bhí ocras fós air. Ar an Máirt, bhain sé plaic as dhá phiorra ach bhí ocras fós air! Ar an gCéadaoin, bhain sé plaic as trí phluma, a haon, a dó, a trí, ach bhí ocras fós air!

Agus fágfaidh mé an scéal ansin. Cad a dhéanann sé ar an Satharn? Bhuel, lookit, a pháistí. Fágfaidh mé é mar sin mar tá mé imithe beagáinín thar fóir agus ba mhaith liom Nollaig Shona a rá díbh uair amháin eile agus feicim sibh arís an tseachtain seo chugainn agus sa chlós. Ná déanaigí dearmad ar an rann seo, Calóga sneachta ag titim. Slán.